ndi breaking news nkhani yomwe yangotipeza chaposachedwa pomwepa ndithudi kunena kutitu president wakale wa dziko la zambia edgar chagwa lungu ndotitu wamwalira watisiya ndithudi moti tingakambe zoti aneba athu okondedwa a zambia ndoti ali pa chisoni chachikulu Chisoni chomwe chakuta dziko lawo lonse la Zambia nde tatiyeni tifotokoze bwino bwino nkhani imeneyi kuti kodino atisiya liti a Edgar Lungu zinakhala motani nanga kodiso iwo a Edgar Lungu ndi ndani kupangiratu kwa anthu omwe sitikuwadziwa ndi cholinga choti mwina mwake tidziwe adalowa bwanji mu ulamuliro wawo nanga kodi adalamulira zaka zake ziti zidakhala motani Tiyambe kufotokoza motere. Kwatuluka malipoti chakumadzulo komwe kuno kunena kutino mtsogoleri wakale wa dziko la Zambia a Edgar Chagwa Lungu ndotitu amwalira. Iwowa amwaliratu ku South Africa mu mzinda uja wa Pretoria kumene amalandira thandizo malingana ndi malipoti omwe akubwera kuchokera kumenekokutu ku Pretoria. Ndipo izitu amatsimikiza ndi mwana wawo wa mkazi wa a Edgar Lungu amene anabwera kudzatsimikiza izi kuti kwa ma week apitawa, masiku apitawa, president wakale wa dziko la Zambia yu a Edgar Chagwa Lungu ndiotitu amalandira thandizo la mankhwala ku chipatala china ku Pretoria ku South Africa Ndipo akutitu mmene zinalilimo anali under supervision kapena kukamba zonena kuti amachita kuyang'aniridwa ndithudi kutanthauza zoti nthenda yomwe amadwala matenda amenewo analitu a serious kufika point yomachita kuwayang'anira kuyang'ana ndithu mopereka attention yonse care yonse bwinobwino. kutino zinthu sizinali bwino ndipamenetu amanena kuna kuti mmene nthawi imakwana cha mma 4 leroli ndekutitu ndimene apezeka zonena kuti president ameneyo watisiya edgar chagwa lungu kumakamba zonena kuti ndi president kodi anali president wachipani zinakhala motani nde tifotokozetu pano kunena kuti ku zambia kuli chipani china chomwe chimatchedwa kutino Patriotic Front. Eya, tikutitu Patriotic Front. Initial yake kapena shortcut yake sikuno timati dpp mcp utm ukoko nde kuti amaitcha pf eya nde patriotic front imeneyi ndionena kutitu mtsogoleri wa chipani chimenechi adali ameneyu edgar chagwa lungu Ndipo iyeyutu sizo adali mtsogoleri wa chipani chokha, adalinso mtsogoleri wa dziko mmene tikukambamo. Panopa tidzikamba zoona kuti mtsogoleri wopuma wa dziko la Zambia ndipo iyeyu adali mtsogoleri wa chi number 6. Eya, Zambia chitengereni ufulu wake, president wa number 6 adali iyeyu Edgar Chagwa Lungu. Ndipotu iye adatenga mmanja mwa Michael Sata Kupangira kwa amene sitikumudziwa Michael Sata adamwalira zaka zapitazo koma adali mmodzi mwa ma president omwe adapangitsa kuti Zambia ikhale ngati yatukuka komakamaka pobwezeretsaso mphamvu ya ndalama ya Zambia Michael Sata nde kumwalira kwa Michael Sata Iwowa a Edgar Chagwa Lungu adatenga Patriotic Front nayitsogolera ngakhalenso kutsogolera dziko ndipo mmenemo mmene zidakhalira chidalitu chaka cha 2015 pameneno Michael Sata atamwalira dziko lidaganiza zopangitsanso chisankho china. Chisankho chimene chimenela chimalizitse term ya Michael Sata ija inali itangotsala kaya inali chaka chimodzi chimenecho ngati si ziwiri. Nde kunapezeka zonena kuti a Edgar Chagwa Lungu amenewa anaimira chipani chimenechi pa chisankho chimenecho chomwe chinapangitsidwa nkupezeka zonena kutitu awina. Tsopano atawina basi anamalizitsano term ya Michael Sata uja nkuzapezeka zoti yabwerasono tsopano term ina yonena kuti akapikisane nde kudalinsotu chisankho kumene kuja amapikisana ndi mkulu uja yemwe amatchedwa Hakainde Hichilema yemweno ndi president panopa ku dziko la Zambia nde anapikisana naye nthawi imeneyo nde kuti kunapezeka zoti iwo a Edgar Chagwa Lungu kuwinaso kachikena nkulamulira atalamulira ndi mmenetu timazafikano mu chaka cha 2021 pameneno kudachitikaso chisankho china kupikisana kachikena ndi amenewawa a Hakainde Hichilema Nde kudapezeka zotino a Edgar Chagwa Lungu anagubudulidwa. Analuza ndithudi chisankho chimenecho owina anali amenewa a Hakainde Hichilema omwe akulamulilabe mpakana pano kulamulila dziko la Zambia. Ataluza iwo a Edgar Chagwa Lungu adaganiza zonena kuti basi apapa ndale ndazitaya. chifukwa mmene adaluzira adaluza ndithu ndi mavoti ochuluka kwambiri, gap inali yaikulu kwambiri, inali gap ya mamiliyoni a anthu, nde anaona kuti ah mmene zilili apapamu basi sindupitirizanso, zachidziwikire nzika sizinakhutire ndi ulamuliro wanga ndipo sizingandivoterenso, bwanji ndipereke mpata kwa anthu ena omwe nawo mwina mwake angathe kudzatani, kuzawinaso chisankhochi uzapang kuzawinaso chikuwinitsaso chipanechi kuti chiloweso mboma chipani cha patriotic front nde kunazapezeka zonena kutitu munali ndithu chaka cha 2023 tukamba zoti 2021 adanena kuti no sayimaso muchaka cha 2023 Ataona zonena kuti Hakainde Hichilema wayamba kupala, nzika zinanso zayamba kusakhutira naye ndi mmene akuchitira zinthu, adaona zonena kuti ah, nde kuti mwinansotu ineyo, mwinanso ineyo ndidali bwino nditabwerera bwanji kuti mwina tikakonzeko zina ndi zina mwina nkuwina, adapezanso malo oima nkulengeza kunena kuti iwowa adzakhala akupikisana nawonso pachisankho chimene chingabwere kutsogoloku, chisankho cha Zambia. Komano kudachitikano zinthu zina kumeneko makamaka kunena kuti no khoti la ku Zambia lidabwerano nkudzaweruza mulandu okhudzana ndi iwowa makamaka sizoti unali mulandu oti kuwamanga koma kunali nkhani yokhudzana kuti kodi akuyenera ayimirenso? Pajatu democracy imalola kunena kuti munthu akhoza kuyimira kawiri kokha nde inali yonena kuti kodi akuyenera ayimirenso iwowa malingana ndi kunena kuti anayimirapo kawiri? Tisaiwale koyamba adapikisana nawo pa chisankho choyambilira chimene chimamalizitsa term ya Michael Sata, chidali chisankho ndithu adachita kuvoteredwa term yawo imeneyo tingatibe yomalizitsa Michael Sata koma abe amaitenga kuti siinali term yoyamba? Nanga kodi akufunikaso ndekutino term ina yachiwiri kodi? Anaipezatu imene anawinaso ata ata atazavota kachikenanso atamaliza ya Michael Sata ija. nde apapa kodi nkoyenera kuti apikisane nawoso pa term ina? Sikhala term yachitatu imeneyo? Ndipotu khothi linabwera ndikuzagamula zonena kuti iwowa sanaliso ndi zowayenereza kuti apikisane nawo pa chisankho chimenechi, adalamulira malingana ndi democracy ndithu samawapatsa mpata umenewo kapena democracy siinawapatse mpata umenewo malingana ndi chigamulo chimene khothi linapereka. Kuchoka pamenepotu basino kumangoveka kuti a Edgar Chagwa Lungu ayi pena abwere basi tidadzaonanso cham'mbuyomu makamaka kutachitika msonkhano ku Njamba Freedom Park a dpp atapangitsa msonkhano wawo kumeneko utadzaza kunapezeka zonena kuti a Edgar Chagwa Lungu adaponyako zithunzi za msonkhano umenewo Kuzangoikapo kamoto choncho, so zoti akuti analipo sa Edgar Chagwa Lungu alipo anthu kumakamba alipo koma zoti amadwala zimenezo sitimadziwa kufikiratu panopa pamene tikumva zonena kuti anagonekedwatu ma week apitawa kapena mwina kaya Ku chipatala kaya ndi ma week kani miyezi koma akhalako kumeneko ndithu kwa ka nthawi ndipamenenotu amalengeza kunena kuti aah panopa atisiya cha m'ma folo mu lerolitu atisiya atadwalika kwambiri ndikuti po anafika point onena kuti no madotolo amachita oyang'anira ndiye kuti usiku usana tikuyang'anira mwinanso zimashini ndi zimashini mbalimo kuonesesa zonena kuti munthuyu moyo wake mwina mwake ungasamalike koma ayi ndithudi nthawi imatha kungofika yonena kuti thupiso likagonja Basi kumangokhala ngati kuti mwina mmayo kunalembedwa kunena kuti no ku moyo udzathera pamene papa basi eya osati kutheratu poti adali mkhilisitu kha ngati wa tchalitchi cha Seventh Day nde ngati kumakhala zokhulupirira zoti kuli moyonso wina mwina koma ngati sikumakhala zokhulupirira zimenezo basi komatu tingangokamba zonena kuti atisiya yomwe ndi nkhani ya chisoni chisoni chomwe chakuta dziko la Zambia Anthu osiyanasiyana omwe amamkonda mkulu ameneyu akulira mmasamba a mchezomu. Tikati kulira nde kuti mumvetse kuti not akumalira ndithu kumazijambula kuti awawa nde ii ali emotional kwambiri akulira chisoni chagwira chisoni chachikulu kwambiri. Komano mmene zilili panopa zili motero, iwo amwalira ali ndi zaka 68. Eya, amwalira ali ndi zaka 68. Inde ndi zakabe zochuluka koma osatibe ngati mmene mwina timayembekezera kuti mwina bwenzi akumafikabe cha m'ma 90 koma amwalira ali ndi zaka 68 ku South Africa mmene tikunenera pano. Funso lomwe wina aliyense akufunsa ndi loti, nthenda yake idali nthenda yanji? Nthendayo nde sakuitchula, angonena kuti nthendayo sakufuna kuitchula pakanali pano, ngati zingadziwike kutsogoloko ayi tidzakhala tikuiphwedulaso panopa komano tinene kuti pepani makamaka ku mtundu wa Zambia kaya ndi amalawi omwe akutimvelaso kumaonera kuchokera ku Zambia chifukwa timaziwa timalandila mauthenga kuchokera ku YouTube timati ma YouTube analytics omwe amatiuza zonena kuti tili ndi anthu omwe amaonera kuchokera ku Zambia Amene akuonera kuchokera ku Zambia pepani kwambiri chifukwa cha chisoni chimenechi. Ah, tingotibe mzimu wa Edgar Lungu, Edgar Chagwa Lungu ukause mu mtendere wosatha. Ngati muli maganizo ena aliwonse mu comment section koma mulemekezenso maganizo anzathu akutitu.